ndị igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị tata bụ afọ ala n'ala igbo ana m agọ na-asị ka afọ ala fọtara unu ihe ọma fọtara unu ọganiru fọtara unu ịdị mma fọtara unu ịdị n'otu n'ikpeazụ ka ọ fọtara unu nghọta ịghọta ife na-eme n'ala igbo ma fọtakwara unu obi nwanne ọ kakwa mụwa bụ ọka akụkọ maazị ugwu okechukwu obi nwanne ndị Igbo ana m ewetara unu akụkọ nke ụwa ka ọ ha n'uju n'obi Obinwannem news gerenụ ntị ka unu nụrụ akụkọ nke anyị jiri bịanụ ụbọchị tata ndị ala South Africa ekwukwana zigara ndị Naịjirịa ozi gwa ha na ha na-enye ha obere oge ka ha kwanye na na ha naba maka na ha achọghọzi nnọkọ ha na ha na alụmdi na nwunye ha emechiena anyị na-agbazikwara ndị niile bụ ndị be anyị nọ ebe ahụ ka unu shie asaa n'anya uche unu dokwa ya maranụ mgbe unu ga-apani ma ya bụ maka na a sị na ndụ ka akụ a zọta ndụ e wee chụba ego ndị ọchịchị ala United Kingdom nke unu ma a na-akpọ Britain adụgo ndị otu ha nọ na Naịjirịa ọdụ ka ha kpachapụ anya na usoro nke ndị Naịjirịa ji wee na-achị ọchịchị ha nke a na-akpọ violent ka ha kpachapụ anya maka ha na-afụkwa ajọ ihe ma ọtụtụ ihe dị iche iche na-apụta na ya bụ obodo maka na ọ bụrụ na ha sikwa otu a ha si wee na-eme na-eme nsogbu ga-adapụtakwa n'oge na-adịghị anya ndị yoruba mepere ya bụ group ọfụrụ iji wee wee chekwa obodo ha a na-akpọ ama amotekun group ekwuona na ndị ahụ agaghị ebu egbe wee chekwa ya bụ nchekwa ha chọrọ ichekwa ọtụtụ ndị na-ajụ ha ajụjụ na-ajụ ha ọ bụ gịnị ka ha ga-eji wee nụsa ndị awụsa fulani ọgụ maka na ndị fulani na-abịakwanụ eme ihe ha ji wee gbakọọ chọọ ka ya bụ group bido rụba ọrụ n'ala yoruba na-ebu egbe na-ebu mma na-ebukwa ọtụtụ ihe ndị dị iche iche a na-ajụzi kedu ka ha ga-esi nụsa ya bụ ụdị ndị ahụ ọgụ akụkọ ọzọ dịkwa na obi anyị n'ụbọchị tata bụ na o nwere nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ pastọ Chukwuemeka Odumeje o mekwara ihe onyonyo ọfụrụ na-akpagharị na midia ugbu a nke ndị otu anyị zitere m ka anyị kwupụkwa ka ụmụnne anyị nọ n'ụwa wee nụ pastọ odumeje nke a na-akpọ the lion himself ekwuona okwu ọhụrụ site na obodo nke ọ nọ n'ime ya na mba ofesi o kwukwara sị na obi adịrị ya mma maka ndị dibịa ndị Igbo obi adịrị ya mma maka ndị na eche na ike dị na dibịa na ike dị na chukwu eh, jizọs and jizọs bụ sọsọ yanwa nwere ike and jizọs nyanwa bụ only chukwu e nwere o kwukwara n'okwu ya wee sị na ọ bụrụ na ndị dibịa mara na ha nwere ike dịka ya si wee nwekwa ike ka a maa aka na ịma aka ya na-ekwu bụ ọ bụrụ na ya bata site n'obodo oyibo nke ọ nọ na ya ugbu a a ga-ebute ozu mmadụ naabọ n'ama ka a maa nya bụ aka na onye ọbụla bu ụzọ kpọlite ozu nwụrụ anwụ ị ma na ọ nya ka Chukwu Okike Abịama ji arụ ọrụ n'ụwa anyị na-ajụ na-asị ọ bụrụ na ndị amụma enwego ike ịkpọlite onye nwụrụ anwụ dịka ọkpara Chineke nke anyị ma bụ Jizọs Yeshua Anuchizoba ọ bụ gịnị mere na ha ji ha kpọlitekwanụ ndị nke nwụrụ anwụ nọcha n'ụlọ ọgwụ na mortuary nke anyị ma n'ụbọchị taa a na-eche mgbe a mara aka before wee kpọlitebe onye nwụrụ anwụ ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị n'ụwa niile ka anyị gekwanụ maazị Chukwuemeka Odumeje the lion himself ntị n'ọnụ nụkwa ka o si wee kwuo nya bụ okwu ka ọ hapụ isi m n'ọnụ wee dara gaba ndewonu
again this lion himself this is the liquid metal ọ mụ bụ ikuku a na-afụ anya 2020 ofu onye ada anụ ụda egbe a sị na ife anyị na-eme enwerọ isi anyị egburu isi ya tinye